Dia daoibh a chairde, inniu tá mé chun taispeáint cúpla, tá mé chun cúpla suíomh a thaispeáint daoibh, agus is cartlanna iad, agus leagtar béim anois ar thaighde sa chúrsa nua don tSraith Shóisearach, agus dar ndóigh tá taighde thar a bheith tábhachtach do na MRBanna, MRB 1, an stair a bhaineann le m'áit féin, agus MRB 2, a bhaineann le pearsa sa stair nó figiúr mór sa stair agus taighde a dhéanamh ar ghné éigin de shaol duine mór le rá ón stair. Mar sin, beidh cartlanna ag teastáil agus chomh maith leis sin, tá's againn agus táimid ag súil go leagfar béim ar úsáid cartlanna sa scrúdú é féin chomh maith agus gach seans go mbeidh ceisteanna faoi úsáid cartlanna agus na cartlanna a bhí in úsáid agat agus tú i mbun taighde ar ábhair dhifriúla. Níl mé ach chun ceithre chartlann a thaispeáint daoibh inniu agus conas ceithre chartlann a bhaineann le stair na hÉireann a úsáid, mar is stair na hÉireann ar a bhfuil mé ag díriú, go háirithe agus mé ag iarraidh taighde a dhéanamh a bhaineann le stair ina bhfuil Gaeilge nó stair Ghaelach mar sin Is cartlanna Éireannacha a bheidh in úsáid agam agus tá mé díreach chun taispeáint daoibh conas ceithre cinn a bhaineann le gnéithe difriúla a úsáid. An chéad cheann ar a bhfuil muid ag breathnú ná cartlann na Leabharlainne Náisiúnta, cartlann iontach ar a bhfuil go leor foinsí agus iad i bhfoirm digiteach, mar sin is féidir linn breathnú orthu ar líne go héasca anseo ón mbaile. An dara cartlann ná cartlann a bhaineann le ginealas Éireann, suíomh Ginealas Éireann agus Irish Genealogy. Bheadh an chartlann seo thar a bheith úsáideach duit má tá tú ag iarraidh taighde a dhéanamh ar do chlann féin agus ar do theaghlach féin agus má tá, nó fiú má tá tú ag iarraidh eolas mar gheall ar dhuine mór le rá ón stair a aimsiú, eolas a bhaineann b'fhéidir le bás an duine sin nó. nó le breithe an duine sin nó eile. An tríú cartlann ná cartlann físe, an chartlann atá ag RTÉ atá thar a bheith úsáideach chomh maith. Tá go leor físeán air agus tá sé iontach, iontach úsáideach duit má tá tú go háirithe ag iarraidh taighde a dhéanamh ar chultúr agus ar chultúr na hÉireann le linn na seachtóidí, ochtóidí agus eile. Tá go leor físeán ó chartlann RTÉ air agus tá mé chun breathnú air sin mar an tríú chartlann. An ceathrú cartlann ná an cartlann a bhaineann le leis an arm, sin an chartlann mhíleata. Tá an cartlann seo thar a bheith úsáideach chomh maith agus tá bailiúchán na bpinsean an-úsáideach, na pinsin a bhí curtha ar fáil do dhaoine a raibh baint acu le Cogadh na Saoirse nó 1916 nó an tréimhse réabhlóideach in Éirinn. Chuir siad isteach ar phinsean a fháil blianta tar éis agus tá na hiarratais sin anois ar fáil. sa Chartlann Mhíleata ar líne agus tá leaganacha digiteacha den de na hiarratais sin ar fad ar fáil agus is féidir an-chuid eolais thar a bheith suimiúil a fháil agus, mar a dúirt mé, toisc go bhfuil leaganacha digiteacha ar fáil, tá sé éasca teacht orthu, tá siad ar fáil duit ar líne cheana féin anseo. Mar sin, cuirimid tús leis an Leabharlann Náisiúnta a úsáid. Ar shuíomh an Leabharlann Náisiúnta, má théann sibh go dtí an Catalóg ar líne, so, gach seans go mbeidh ort Béarla a úsáid le teacht ar an suíomh seo ar Google díreach, cuirigí isteach National Library of Ireland Catalogue agus tiocfaidh tú ar an suíomh go han-éasca. Seo an leathanach landála don suíomh seo. Táimse ag moladh duit cuardach casta a dhéanamh má tá ábhar ar leith uait. Is fearr má tá tú ag iarraidh díreach teacht ar fhoinsí príomha a bhaineann leis an am sin nó leis an ábhar taighde sin, is féidir teacht orthu go réasúnta éasca anseo ar shuíomh an Leabharlann Náisiúnta nó catalóg digiteach na leabharlainne. Mar shampla, díreach don sampla seo, tá mé chun cuardach a dhéanamh ar fhoinsí a bhaineann leis an nGorta Mór nó leis an ocras. So, cuirim isteach an focal famine anseo. Is féidir liom, más maith liom, is féidir liom teanga a roghnú so go mbeidh torthaí an chuardaigh ar fad, em, go mbeidh cineál na cinn trí Ghaeilge amháin ag teacht aníos so is dócha, is cineál sca, sc, is féidir liom scagadh a dhéanamh ar, em, ar na cuardaigh ansin. Ach don cheann seo, Níl mé ag iarraidh go mbeidh sé as Gaeilge amháin, tá mé ag iarraidh gach uile toradh a fheiceáil agus mar sin ní roghnóidh mé aon teanga. Agus ba mhaith liom go mbeidh mé in ann breathnú ar an bhfoinse anseo ar líne, so mar sin tá mé chun digitized a roghnú thíos anseo, nó an leagan digiteach. Muna roghnaigh mé sin, bheadh go leor torthaí ag teacht aníos nach féidir liom breathnú orthu ar líne. Bheadh orm dul isteach go dtí an Leabharlann Náisiúnta le teacht ar na foinsí sin, ach tá mise ag iarraidh breathnú ar leaganacha digiteacha le go mbeidh mé in ann na foinsí a fheiceáil ar líne. Roghnaím Digitized mar a luaigh mé ansin agus déanfaidh mé cuardach ansin. An rud atá thar a bheith áisiúil faoin gcuardach casta ná is féidir leat réimse dátaí a chur isteach. So tá mé chun na dátaí seo timpeall ar an nGorta é féin a roghnú agus mar seo is féidir liom teacht ar fhoinsí príomha amháin so seo, foinsí a thagann ón am. Now tá, fós féin, an-chuid torthaí agus is leaganacha digiteacha ar fad atá ann so feiceann tú go bhfuil an-an-an-fhéidireacht ann má tá tú ag iarraidh teacht ar fhoinsí a bhaineann leis an am seo sa stair. Rachaidh mé ar ais go dtí an chéad leathanach de thorthaí ansin. Ceart go leor, tá mé chun breathnú ar, roghnóidh mé an ceann seo. Céard atá ann? Fógra do thionóntaí ceann de na tiarnaí in Ard Mhacha agus Tír Eoghain le linn an ocrais agus feicfimid céard a bhí á rá ag an tiarna. So is féidir liom é a dhéanamh píosa beag níos mó agus is féidir liom zúmáil isteach.

Is foinse thar a bheith suimiúil é sin agus tá go leor bealaí go bhféadfá é sin a úsáid más é go raibh tú ag déanamh taighde ar ar fhreagra na dtiarnaí ar nó ar fhreagra daoine i leith an ghéarchéim le linn an Ocrais Mhóir ansin. Agus tá tuilleadh eolais mar gheall ar um ar fhoilseacháin an fhógra seo so foilsíodh é in Ard Mhacha Níl muid go hiomlán cinnte so tá comhartha ceiste istigh ansin agus Henry L. Prentice an foilsitheoir a a rinne priontáil air sin agus is féidir linn feiscint ansin cá háit go díreach a bhfuil an leagan fisiciúil den fhoinse sin. Tá sé istigh sa Leabharlann Náisiúnta. So tá an catalóg ar líne den Leabharlann Náisiúnta thar a bheith úsáideach agus cé go nglaoitear cuardach casta ansin ar an advanced search, níl sé róchasta mar a fheiceann muid. Ní gá ach dul isteach, téarmaí a chur isteach agus teanga a roghnú más maith leat. is féidir leat dátaí áirithe a chur isteach agus is féidir leat leaganacha digiteacha agus leaganacha nach bhfuil digiteach a fháil ach domsa go pearsanta tá mé ag lorg foinsí ar líne so mar sin is na leaganacha digiteacha atáim ag díriú isteach orthu. An dara suíomh, mar sin, nó an dara cartlann ar a bhfuil muid ag breathnú inniu, ná suíomh Ginealas Éireann, nó irishgenealogy.ie, agus is féidir teacht go héasca air ar líne. Tá an suíomh seo thar a bheith úsáideach duit má tá tú ag déanamh taighde ar do chlann féin nó ar do theaghlach féin, nó má tá tú ag iarraidh eolas ar leith a fháil mar gheall ar dhuine mór le rá ar a bhfuil tú ag déanamh staidéir. Mar shampla, tá mise chun teacht ar na cáipéisí síbhialta nó na civil records a bhaineann le Kathleen Lynn, mar shampla. So, cuirfidh mé isteach Kathleen. Cuirfidh mé Lynn isteach. Now, fágfaidh mé réasúnta oscailte é. Tá 'fhios agam go bhfuair sí bás in 1955.

Sílim go mbaineann mo cheann, an Cathleen Lind is an fógra bháis ó 1955, sílim gur ise an duine, feicim ansin go bhfuair sí bás ag aois 81 so is tá's agam gur sin an Kathleen Lynn ina bhfuil suim agamsa so roghnóidh mé ise. Agus is féidir liom breathnú ar an leagan digiteach den cháipéis seo. So seo an pictiúr den fógra bháis agus is féidir liom zúmáil isteach chomh maith agus deirtear go díreach cá háit a fuair sí bás agus so Saint Mary's Home on Clyde Road ar i mí Meán Fómhair an tríú lá déag. Tá's agam gur an Kathleen Lynn céanna atá ann. toisc go bhfuil a fhios agam anois go bhfuair sí bás ar an dáta sin so is é seo Kathleen Lynn, Kathleen Florence Lynn agus cá háit a raibh sí ina chónaí, uimhir a naoi Belgrave Road, Rath Maoinis agus tá an-cháil ar Kathleen Lynn i Rath Maoinis, tá's agam gur ise an Kathleen Lynn seo. Feicim ansin nach raibh sí pósta, pósta nuair a bhí, nuair a bhfuair sí bás. Deir sé an slí bheatha a bhí aici ná dochtúir, medical doctor, agus tá an fáth go bhfuair sí bás le feiceáil ansin, so myocardial degeneration, so fadhbanna croí a bhaineann le haois, is dócha. Agus tá. um an duine a bhí in éineacht léi nuair a fuair sí bás, Mary Conlon, ansin um go raibh, bhí sí i láthair eh nuair a fuair sí bás in um St Mary's Rome, Home ansin ar Clyde Road agus cláraíodh an bás i mí Dheireadh Fómhair na bliana sin, naoi déag caoga is a cúig. Ceart go leor, so tá an-chuid eolas is féidir leat teacht air. Má tá cáipéisí a bhaineann le duine éigin, tá siad ar fáil anseo ar shuíomh Ghinealas Éireann, agus mar sin is féidir teacht go héasca ar ar eolas a bhaineann le do chlann nó ar do theaghlach. Bhain mé úsáid as sampla de dhuine éigin réasúnta mór le rá ansin ón stair, ach is féidir leat, dar ndóigh, d'eolas féin a chur isteach a bhaineann le do chlann agus tiocfaidh tú ansin ar an eolas ginealais sin ar shuíomh Ghinealas Éireann ansin. chomh maith le cáipéisí sibhialta tá, dar ndóigh, tá na cáipéisí eaglaise agus tá siadsan thar a bheith úsáideach má tá tú ag lorg pósadh duine éigin nó baisteadh duine éigin nó aon rud mar sin. An tríú cartlann anois ná cartlann RTÉ. Tá cartlann RTÉ thar a bheith úsáideach má tá tú ag déanamh taighde ar chultúr nó ceol nó nuacht, nó má tá eachtra ar leith, agus baineann sé le na blianta sin idir 1985 agus 1990 agus ba mhaith leat fáil amach céard a cheap daoine ag an am nó céard a bhí ráite faoin eachtra sin ar an nuacht sna blianta sin. So, mar shampla, is féidir liom dul go dtí 1986 agus is féidir liom feiscint gach mí, is féidir liom laethanta difriúla de gach mí a roghnú. So, mar shampla, má táim ag iarraidh teacht ar eolas a bhaineann, mar shampla, le pléascadh Chernobyl anseo in Éirinn, D'fhéadfainn cuardach a dhéanamh ar an dáta so Ok, so mí Aibreáin an 26ú lá de 1986, ceart go leor, agus feicfidh mé ansin céard a bhí á rá ag an am. So, an 26ú lá. Ok, so feicfidh mé anseo. 26ú lá de mhí Aibreán 1986. Now, dar ndóigh, ní bheadh an nuacht air eh, an lá sin toisc nach raibh fhios ag an domhan go raibh an eh, go raibh an timpiste théis tarlú. Mar sin, is cúpla lá a bhí ann so b'fhéidir go rachaidh mé go dtí an fiche hochtú lá anois agus feicfidh mé an bhfuil an bhfuil aon trácht air ceart go leor agus feicfidh muid ansin is ar an fiche naoú lá so ceithre lá tar éis gur tharla sé gur tháinig sé seo aníos ar ar nuacht RTÉ agus d'fhéadfainn é sin a roghnú agus d'fhéadfainn breathnú ar an mír nuachta RTÉ a bhaineann le timpiste Chernobyl ar an lá sin agus is féidir fheiceáil, is féidir feiscint ansin go héasca cé chomh úsáideach is atá. na cuardaigh seo. Toisc go léiríonn an bearna sin na laethanta sin, léiríonn sé, b'fhéidir, an chaoi ina raibh an Aontas Sóivéideach ag iarraidh an nuacht a chur faoi rún agus a smachtú, an chaoi nach raibh fhios ag an domhan i gcoitinne go raibh sé seo théis tarlú go dtí laethanta tar éis. Agus is féidir linn, is féidir leat, más é go raibh tú ag déanamh taighde ar eachtra mar sin,

go háirithe an bailiúchán pinsin. Seo nuair a bhí daoine ag cur isteach ar phinsean an stáit i ndiaidh dóibh em seal a chaitheamh ag troid ar son na hÉireann sna blianta réabhlóideacha agus mar sin bhí siad i dteideal pinsean a fháil ón stát. Rachaimid chuig an bailiúchán seo agus táim chun cuardach a dhéanamh. So.

Tá's agam go raibh sé in Óglaigh na hÉireann agus tá's agam gur as Corcaigh a bhí sé. Now feicimid, dar ndóigh bhí Michael Collins, bhí sé marbh faoin am go raibh daoine ag cur isteach ar phinsean ach gach seans gur chuir duine dá chlann isteach ar phinsean. So déanaimid cuardach ar sin. agus tá dhá thoradh ansin. Michael Collins, Corcaigh, Óglaigh na hÉireann, IRA agus Fórsaí Náisiúnta na hÉireann, so tá's againn gur eisean, gur sin atá ann agus tá's againn ón dáta a bhfuair sé bás ansin gur Michael Collins céanna atá ann. agus baineann an t-iarratas i gcomhair pinsin leis an driofúr agus sin an seoladh a bhí ag driofúr Michael Collins, agus tá an ról a bhí aige, tá cur síos ar an ról a bhí aige anseo, go raibh sé mar stiúrthóir fianaise agus go raibh sé i gceannas ar Óglaigh na hÉireann, go raibh sé mar mar cheannasaí Óglaigh na hÉireann agus fórsaí an Saorstát ansin. Now an rud atá iontach faoi an gcartlann mhíleata ná is féidir leat teacht ar na leaganacha digiteacha de na foinsí seo ar fad. So dul ar ais go dtí an toradh ar an gcuardach ansin, sin an cur síos ar an gcuardach sin ach is féidir leat feiscint, is féidir leat breathnú ar an leagan digiteach.

Mount Carmel, i gCorcaigh agus feicimid ansin go bhfuil tuilleadh eolais ansin. An-chuid eolais. Ceart go leor, agus tá cur síos ar cén fáth go bhfuil sí ag cur isteach ar an bpinsean seo, toisc go bhfuil an airgead uaithi ag an am sin, agus deir sé, 'With regard to her present circumstances, the claimant submits that her claim should be determined on the basis of her dependency on her brother at the time of his death and that her present circumstances should not enter into the case. Claimant's

So, tá eolas iontach, iontach suimiúil ansin faoi chur isteach i gcomhair pinsin drifiúr Michael Collins agus níl ann ach píosa beag den scéal. Is féidir chomh maith teacht ar an-chuid an-chuid iarratais ó gach cearn den tír agus ó gach sórt duine, iarratais a raibh rath orthu agus cinn nach raibh rath orthu, cinn a diúltaíodh chomh maith agus tá siadsan chomh suimiúil céanna. Tá go leor eolais, agus is bealach an-mhaith, sílim, an cartlann mhíleata seo feiscint. Is bealach iontach é breathnú ar, b'fhéidir, na daoine nach bhfuil chomh cáiliúil sin, b'fhéidir, na mná a bhí ag tacú le na fir le linn Chogadh na Saoirse, bhí siadsan ag cur isteach ar phinsean chomh maith agus is minic nach gcloiseann muid agus nach léann muid na scéalta sin ach Tríd a bheith ag breathnú ar an gcartlann mhíleata, is féidir linn staidéar a dhéanamh ar na scéalta sin, scéalta na mban agus na daoine a bhí i ról tacaíochta le linn Chogadh na Saoirse go háirithe. Mar sin, mholfainn duit breathnú air sin ceart go leor. Tá go leor ar fáil as Gaeilge chomh maith, okay, ach. Uaireanta tá áiteanna ar an suíomh nach bhfuil ar fáil as Gaeilge agus mar sin is fearr uaireanta breathnú ar an suíomh trí Bhéarla. Chomh maith le seo tá, feiceann tú, ní amháin an bailiúchán pinsin ach tá go leor go leor eile ar fáil ar an gCartlann Mhíleata. Is breá liom An tÓglach, sé sin iris an Airm, agus tá leaganacha den Óglach ar líne, tá siad ar fáil ar líne anseo, agus is féidir breathnú, mar shampla, ar aon rud a bhaineann le, gabh mo leithscéal, fuair mé sin, bhí sé ceart agam. focal a chur isteach ansin. So, cuirfidh mé, más é go raibh mé ag déanamh taighde arís ar Michael Collins, mar shampla, now, chuir mé isteach san áit mícheart é agus b'fhéidir go rachaidh mé go dtí bliain, bliain a fuair sé bás. agus feiceann muid alt a bhaineann le Michael Collins ón Óglach, arm iris, arm na hÉireann agus arm an tSaorstáit so, feiceann muid ansin ár dead chief. Breathnóimid ar an alt seo as An tÓglach. agus is dán atá ann faoi Michael Collins. So, léiriú suimiúil ar an dearcadh a bhí ag ag baill d'Arm an Saorstáit i ndiaidh do Collins bás a fháil. So, tá an Chartlann Mhíleata, tá an Chartlann Mhíleata thar a bheith úsáideach. Ceart go leor so, Mar a luaigh mé, ceithre chartlann ar líne atá úsáideach ná an catalóg ar líne atá ar ag an Leabharlann Náisiúnta, tá ginealas suíomh Ginealas Éireann, tá cartlann RTÉ agus tá an cartlann mhíleata ansin chomh maith.